Ndikulandileniso ku phunziro number 2 la lero pamene tiphunzire ma syllables komanso ladder. So tikupitiliza ku phunziro la dzulo pamene tinalekeza ponena kuti mu tonic solfa muli zilembo 7 zimene timazigwiritsa ntchito. Tili ndi D, R, M, F, S, L, T komano sindinazifotokoze kuti zimamveka motani. Ngati zimenezozo tizipanga leroli. Now leroli tikufuna tiziphuzile zilembo zimenezi kuti ndi chani ndiye zimene zimapezeka mugulu limati octave tili ndi magulu atatu a octave ok ngati masitepe ponena kuti makweledwe ake tili ndi makweledwe oyamba a 7 zimenezozo gulu loyamba gulu lachiwiri komanso gulu lachitatu now aah tikatengela pagulu loyambilira limene timanena kuti first octave gulu limenelili pamene tikupeza zilembo zimene 7 drmfslt koma opanda chizindikiro china chilichonse pamwamba kapena pansi pa zilembo zimenezozo. So gulu limeneli limatchedwa first octave. Tikachoka pa first octave timabwera pa gulu lachiwiri limene timanena kuti second octave. Second octave imakhala ndi kachizindikiro ka inverted comma ngati aka kamenekaka ya kameneka ndiyotiuza kuti ndi yokwerapo ndiye mukhoza kuona kuti do uyu ali ndi kachizindikiro kameneko re mi fa mpakana kumangopita ukafika pa t zilembo zonsezo ndiye kuti ndi zokwera kusiyana ndi aja ali ku first octave ndiye tili ndi gulu lachitatu gulu lachitatu limene limatchedwa kuti third octave ehe third octave imeneyi imakhala ndi kachizindikiro ka koma komano nga- ya tingonena ka koma ngati mmene kakuonekerapo ndi chifukwa chake mukhoza kuona kuti manotsi amene tili nawo apo achina do ali nako re mi fa so mpakana ndithu tikafika ku layo mpaka ku t okay ngati mmene mukuoneramu amenewo ndiye kuti ndi manotsi otsika Ndiye kuti timvetsetse bwinobwino tifune tiphunzire za chinthu ichi, ladder, makwerero. So ichi chimatchedwa ladder chifukwa chakuti manotsi aja umakwera komanso kutsika ngati mmene munthu umakwerera makwerero kuti ukupita mmwamba komanso kutsika ngati mmene kalili kamunthu aka. Munthu ukutha kukwera mmwamba komanso ukutha kutsika. So manotsi amene ajawo ajalina oti mm, ah, ti- kaya pa first octave kaya second octave mu- ndi zoti ena ndi okwera ena ndi otsika ndiye ndibwererenso kuichi okay pamene pali dopo ndiye poyambirira pamenepo do yali payekhayekha pakati iyo ndiye oyambirira ndiye kuti manotsi onse amene ali kumwamba uko amenewo ndi okwera kusiyana ndi manotsi amene ali pansi mwa njira ina noti imene ili pamwamba ndi okwera kusiyana ndi noti imene ili pansi ere wodi khori mundimvetsetsa so poyambira penipeni ndi apa pa do Ai- a- a- a- a- pa pa do po. komano awo tikungofuna tionetse kuti ndi first octave iyo ndi second octave monga muja ndinafotokozeramo kenako tikatsika pansi uku imeneyo tikufotokoza third octave ngati muja ndinafotokozamo ndiye mamvekedwe ake a drm chanchani uja d timanena kuti do timafunika titsindike do

kumatsindika osati le no koma re okay do re re yeah, like that nde ndibwerereso kuja ku ladder kuja okay nde tinena kuti do uyoyo uyu ndi woyambira amene amatchedwa keynote okay nde timayambira pamenepo pa do okay do re nde tikukwera re mi